Hello ndị be anyị ndewonu ka anyị gegodu nụ interview emere Reverend Ephraim Ononye maka ihe gbasara omenala ka anyị ga o nwerọ onye Igbo kwesịrị inwe anything against omenala onye ọbụla nwere anything against omenala Igbo abụrọ onye Igbo ọ bụ na i ge ntị mgbe m na-ekwu okwu ekwuru m na abụ m a graduate of African traditional religion mgbe m me 50th birthday mmanwụ bịakwanụ be m mmanwụ sikwa na Agụlụ bịa be m anabata ha mmanwụ a bụ ihe eji mara anyị as ndị Igbo igwe be anyị na-awa ji aga m anọlịlị ebe a because esi m na the royal family ee mgbe a na-eto ọgbọ aga m anọte aka from ebe igwe nọ because esi m na the royal family ife a bụ ihe eji mara anyị anyị ekwesịrọ inwe anything against it so ihe dịka ito ọgbọ a bụ omenala anyị anyị enwerọ anything against it ee ịwa ji eri m ji na iri ji ọfụụ hmm. bụ omenala anyị enwerọ anything against it and so many other things dịka ịgba nkwụ nwaanyị otu a m chọrọ ịnụ nwaanyị jee gbaa nkwụ ya unu sị na unu chọrọ mmanya nke a na mmanya mmanya ahụ unu chọrọ na-enye ya hmm. enye m nwunye m ka m naba omenala anyị mana olue na ikpere alụsị m ga-akwụrụ kwụsị ike as a graduate of ATR gwa gị na ikpere alụsị abụrọ omenala Igbo kpọrie ya kporie odo oge anya ịgwọ ọgwụ abụrọ omenala Igbo ọ nya ka m ji kwue the other times na ife jikwana dịka a ga-asị na side anyị na Afrịka ebe a na Igbo ebe a na anyị ama adịnwu ka ndị ọcha bụ na mgbe ndị ọcha na-ama otu esi alụ aeroplane alụpụta kamera alụpụta handset alụpụta moto alụpụta motosaịkụl alụpụta telivishọn na ndị nke anyị nọ ebe a na-ama otu esi alụpụta enyi ule na ụkwara nta na ọkpụrụ ọkara na mabụrụ ọtụpụ and all those things some people si na enwerọ ihe dịka enyi ule mana anyị bụ ndị Igbo mana ha si na enwere ihe bụ enyi ule ọ mmadụ na-azọta ya onye ga-asị na enwerọ ife dịka ụkwara nta these are the things bụ ihe ọ ga-abụ ị sị m na ịgwọ ọgwụ bụ omenala anyị asị m gị na ọ bụrọ omenala anyị ị sị na ikpere alụsị bụ omenala anyị agwa m gị na ikpere alụsị abụrọ omenala anyị ị ga-akpọkunwu chukwu gị n'ebe ị nọ without ịpịcha osisi debe you can call on your chi not even I'm not talking about Jehovah nke Bible I'm not talking of the God of Bible you can call on whatever you believe in without making for yourself any graven image you can as well make for yourself a graven image ma ọ bụrụ your choice but do not bring it to me to sell it to me na ihe a bụ omenanị anyị agwa m gị na ọ bụrọ omenanị anyị i nwere ike ịgwa anyị why ụmụ ụkọchukwu na-enwekarị problems when it comes to training and discipline kedu ihe na-akọsụ ụdị ihe a ga n'iru nke mbụ bụ na ọ bụrụ na ụkọchukwu nọ into deliverance ministry ị pụa n'ilo chụsịa mmụọ ọjọọ mmụọ ọjọọ ị chụrụ na-enwe high tendency na mmụọ ọjọọ ị chụrụ n'ilo na-eche gị na yard gị after all gị chụ fa ị chụpụrụ ha ebe ha nọ ụmụ ndị ụkọchukwu some of them are not all of them na-adịchakwa possessed n'ọzi ọrụ ka ọ dịrị ọrụ dịrị parents bụ ibusi agha n'ilo ibue n'ụlọ o nwerọ onye igbo kwesịrị inwe anything against omenala onye ọbụla nwere anything against omenala igbo abụrọ onye igbo bụ na i ge ntị na n'iyi then o nwere parents megoro ihe niile ha ga-eme ka ụmụ ha ghara ịna n'iyi society ana ụmụ ha n'iyi peer group like ife ọ fụ na school ife ọ fụ na ịntanetị ya mụgo social media and all that onye ka mụnwa ji wee sị na o nwere nke m ga-eyuzu phone until ss3 o nwere nke m yuzukwanụ phone until ss3 ka o wee kwe anyị na control certain things hmm. so parents nwere role fa ga-eplay chọọchị nwekwa role ọ ga-eplay ka m gwazie gị eziokwu society dị egwu so you cannot blame parents 100% because o nwego parents mechara ihe niile ha ga-eme tinye ụmụ ha ebe ha chọrọ ka ọ nọdụ nwatakịrị baa na society turn out to something else. Yes.
so ọ 50-50 kedu ife i nwe ikwu maka ndị bụ na ama emelụ nne na nna fa ife mgbe ọ dị ndụ abụ m onye nkụzi ụka ị bịa na chọọchị m ị bịa na-eso seed n'aka m ka chineke wee gọzie gị na-asọpọtụ building of the cathedral while na nne gị ebe o bi mmiri na-eri ya o nwere ụdị ekpere m kpere gị chineke ya agọzie gị because your mother is hungry in the village nwunye daddy anyị na-eme birthday i go piece akwa bịa nye nwunye m ma ọ na-eme birthday gịnị ka ị nyere mma gị mgbe ọ na-eme birthday so some people don't know na the blessings of the mother dị more important than the blessings of 100 pastors nne gị gọzie gị ngozi nne gị gọziri gị nwere weight karịa ngozi bishọp 50 gọziri gị ma nne ma nna mhm. ihe m ji ekwukarị nke nne bụ na amarọ m ihe o ji bụrụ na ụmụ nwoke a na-anwụka n'oge nwoke pụrụ ana olileanya nwunye ya bụzi na ụmụ ya bụ di ya ọ fụrụ anya so nwa ya bụ di ya ọ fụrụ anya rapụzia ya o jee na-alụ cathedral na-edevelopụ chọọchị na-asọpọtụ pastọ na-eso seed na-akwụ tithe while mama ya afụ nọ n'ụlọ o nwerọ onye na-enyere ya aka e kpegide ekpere a ga-ekpe kpesịa ị na-ene onye afụ ị fụkwa na ihe na-eme ya ka na-emekwa ya na ekpere ada work n'isi ya because o nwere onye ji the original blessings ọ na-erecognizerọ and that is the mother so o so ihe m ji asị eh, eh, nwa okorobịa nwa agbọghọbịa no matter ife ị na-eme na chọọchị no matter contributions gị na church go home first na o nwe nwaanyị buru gị 9 months not just na o bu gị 9 months mgbe ọ mụchara gị after 9 months ka nke bụ ihe bidoro mgbe ọ chọrọ ịlarụ ụla ka ị ga-amụrụ anya bebe akwa nne gị kpeere gị ekpere n'isi ụtụtụ nne gị bikwasị gị aka na shoulder kpeere gị ekpere n'isi ụtụtụ mgbe ọ na-ataba atụ ụtụtụ hmm. ekpere a nwere ezigbote weight ọ bụzie na ị marụ the secret mgbe ahụ ọ na-ekpere gị ekpere a i were mkpịsị aka gị jide n'otubo gị maka na ụdọ jikọrọ gị na ya mgbe ị nọ n'afọ a na-akpọ umbilical cord bụ n'otubo ka o si gaa i were mkpịsị aka gị jide n'otubo gị mma gị bikwasị gị aka na shoulder ihe m ji ekwu shoulder bụ na ụfọdụ na-asị na ebe a ka destiny dị but ị gụọ Bible ọfụma ị fụ ebe ọ sị for unto us a child is born and for unto us a son is given and his government shall be upon his shoulder And when he was baptized, a dove came from heaven. The dove did not land on his head, it landed on his shoulder. And when he carried his cross, he carried his cross on his shoulder. Isaiah chapter 22, verse 20 The key of the house of David will I place upon his shoulder. Then ọ bụrụ na your mother bikwasị gị aka na your, na your shoulder. Ị bikwasị aka na otubo gị ebe ahụ ụdọ jikọ gị na ya si ga. Mama gị agọzigodo gị. Ị nwere ike igo ife niile dị n'ụwa wee jee kene mama gị o wee gọzie gị. Mana efe olukwa na akwa. akwa ma ọ na-eri akwa ọkụkọ ma ọ nadị eri ya gotere ya akwa gotere ya rapa gotere ya milk gotere ya mmiri ordinary water igotegodo bottle water otu anyị dị ka one pack presentị ele anya early in the morning akwụ ya akwa dị ya n'afọ ọfọ mụrụ gị mgbe a mụrụ gị o nwere rapa o ji kechite gị ife mbụ o nyere gị bụ mmiri then milk maka na o nye gị ala ya ihe a bụ deep secret go to your mother with these things let her place her hands on your shoulder ekpele a kalịlị ekpele prophet 25 ga-ekpe ekpele a ga-amịta mkpụrụ karịa ekpele bishọp 150 ga-ekpe so people na-arapụ mama ha ha jee na chọọchị na-asow seed ana m akpọ ndị ahụ ndị ewutara akọnuche ha ndị ebe anyị ọnụ anụgonu ihe nwanne anyị nwoke Reverend Ephraim Ononye kwuru ọ na-adị mma ndị na-amaghị akọwaralụ ha maka na ọtụtụ ndị na-abịa na ihe onyonyo anyị na-ekiri wụ social media ha pụta ha na-akọgheri ha akọrọ gbago elu ha akọrọ gbata ala yes omenala igbo mara mma enweghị obodo ọbụla na-enweghị omenala obodo ọbụla nwere omenala nke ahụ obodo ọbụla nwere omenala ndị mmadụ a na-apụta ha bịa na social media na-egosi omenala ha egosi ihe ejiri kpọrọ ha ihe ejiri mara ha mana ọ bụ ihe mwute ka ukwuu a na ndị ebe anyị bụ ndị igbo anyị onye ọbụla pụta ọ na-egosi

ana m afụ ka ha na-eme omenala ọ bụ ndị a na-alụ nwaanyị ọtụtụ nwaanyị ha na-eme omenala anaghị eji eme ihe ọjọọ ana m ahụ ha hụkwara mgbe ha na-ata ogu ọ na-abụ ihe mee n'obodo asị gaa ka a mara ihe merenụ omenala a na-emegide a na-eme ihe ọjọọ ọ bụ ndị mmadụ were turnuo ya upside down na-emezi ihe na-awụdị ihe kwesịrị na a na-eme ha kpọzie ya omenala ndị kwanụ makwanụ makwa na ihe ha na-eme abụghị eziokwu ha ji na-edeceive ndị mmadụ then they come up with to come against Christ Christ ụzọ Chukwu na-edeceive people sị ha esola Christ omenala emegidedị Christ omenala emegidedị ndị chọọchị omenala na-eme nke ha ndị chọọchị na-eme nke ha ụzọ ọ bụla ị chọrọ iso i so omenala ana asupport ihe ọjọọ ihe omenala na-eme bụ ihe ọma nke na-adịdị mma bụ ihe na-adịdị mma omenala ga-asị kwube ihe a adịdị mma ana asupport omenala igbo m ma site na ụmụazị ruo na ana asupport ihe ọjọọ mana ndị ebe anyị turnziri ihe ọjọọ sịzị ọ wụ omenala igbo mba ọ ihe m ji sị ka m weta video a bụ maka video a O postiri masịlị m ka m narịa video a wee nye ọnụ ndị nọkwara saịtị ka ọnụ kiri nụkwanụ from our Reverend Reverend Ephraim Ononye maka onye kwere nke na-eso ụzọ Chukwu na-akụzikwa ihe nkụzi gbasara okwu Chukwu Christ na-akụzikwa ihe nkụzi na-emekwa ka ụwa niile mara na Christ is the way, the truth